Voilà arajo Bɛɛfɔ International lamɛnbagaw ka fara kunnaja badabada tɔn page lajɛbagaw an bɛ a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw danse aw dan kana na bi jumadonyaba in na a ka dɔgɔkun kibaruya farikoloɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bɛ a fɔ aw ɲɛna nin ye an sigilen o kɛnɛ kan bi tileko o kɔnɔna na an bɛ kuma fɛn minnu kan bi sa o ye k'a fɔ Ligue africaine des champions ale kɔni tour préliminaire olu kɔni baaraw bɛna daminɛ ani coupe de confédération o kɔni baaraw fana bɛna daminɛ dɔgɔkun kɔnɔna na Joliba AC ale ni Stade malien bamakɔ olu bɛna mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan donc an b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye pan olu tagama minɛnw ta nin waati na k'u kunda Nigeria ale ni Cameroun o kɔni o kan n'Ala sɔnn'a ma dimasidon Joliba ani Stade u bɛna taa kɛ forobamugu kɔnɔna na compétition africaine o nasira fɛ an bɛ kuma o kan bi ka bɔ sa Ligue européenne des champions ale fana baaraw bɔra ka daminɛ an b'a ye k'a fɔ mardi tɛmɛnen ka bila kununko o kɔni o la Ka bɔ sa an b'a ye k'a fɔ éliminatoire UFOA donc n'an bɛ denmisɛnnin ko fɔ denmisɛn minnu si tɛ tɛmɛ san tan ni wolonwula kan an b'a ye k'a fɔ olu kɔni fana ka tirage ba a bɔra ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛn na bamakɔ yan nɔ an b'a ye k'a fɔ bakuruba fila o sigira jamana seegin olu b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an b' olu bɛɛ walawala aw ye bi tileko o kɔni o la An b'a fɔ aw ɲɛna aw danse aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru olu kɛnɛ kan tileko o kɔni o la donc an bɛ taa min kɔnɔna sa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an b'a daminɛ nin waati o kɔnɔna Stade malien Bamakɔ ale ni Joliba AC an y'a fɔ na olu kɔni bɛ labɛnw na donc nin wagati na Ligue européenne Ligue africaine des champions Stade malien Bamakɔ ale bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan an b'a ye k'a fɔ fo ka fara Joliba AC ale bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa coupe CAF o kɔni o kɛnɛ kan Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tagama minɛnw ta kununko k'u kunda jamana kɔkan na kan Joliba AC ale bɛ ka tagama minɛnw ta ka taa Nigeriakaw fɛ yen an b'a ye k'a fɔ Stade malien Bamakɔ ale fana a bɛ ka tagama minɛn ta ka taa Camerounkaw olu kɔni fɛ yen nɔ donc an b'a ye k'a fɔ baara kɔni n'Ala sɔnn'a ma dimasi nata ninnu fila bɛ don kɛlɛ la d'abord Ligue des champions kɛnɛ kan sa Stade malien Bamakɔ ale kɔni ni FC Tempête ka bɔ Centrafrique olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ

Dɔn ko o jumasidon kelen na an b'a ye kaa fɔ jolibase ale fana ni warifse ka bɔ niz olu fana bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ a balotan bɛ kɛ nizkaw fɛ yen na jumasidon kɛsɛri waati dɔn wɛrɛ ka fɔ sada ni joliba bɛɛ bɛ jumasidon dɔn sata ye kasɛri joliba bɛ ta bɛ daminɛ kɛsɛri o waati dɔn y'a sɔrɔ joliba ale bɛ kubafu o de kɔnɔna ale ni wari fse ka bɔ nigeria olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade malien de bamakɔ ale ta ye ligue des champions ye ale ni tempête FC ka bɔ burkina tempête FC ka bɔ centrafrique olu bɛna ɲɔgɔn na sɔrɔ baaraw olu kɔni o kɛnɛ kan donc an bɛ dugawu don kɛ nin ekipu fila ye u ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ san tɛmɛnen na u y'a kɛ cogo min na salon joliba AC donna ligue des champions kɔnɔ ɲinɛn an b'a ye salon stade fana donna coupe CAF fana kɔnɔna na donc laɲini fana o mun ye ɲinɛn o ye k'a fɔ joliba AC ale ka don CAF kɔnɔ stade malien de bamakɔ ale ka don ligue kɔnɔ donc hakili la nin ekipu fila ka laɲini kɔni o y'o ye an bɛ don min na ko bi bi na ka bɔ sa an b'a ye k'a fɔ nin ekipu fila kɔni Stade malien de bamakɔ ala sɔrɔ ale degenikaramɔgɔ kura ta joliba AC ale fana degenikaramɔgɔ kura ta donc an b'a ye k'a fɔ joliba AC ale ta ye burkina joliba AC ta ye ivoirien ye an b'a ye k'a fɔ stade ale ta ye camerounais o kɔni o ɲɛ donc an b'a ye k'a fɔ stade yɛrɛ ni minnu fana bɛ jɛ n'o ye tempête FC ka centrafrique olu fana ka entraîneur camerounais fana ye donc o b'a jira k'a fɔ camerounais fila olu bɛna kari ɲɔgɔn na o ko kɛnɛ kan wa et puis fana balontan fana bɛ kɛ kamalenmeri u fana fɛ yen nɔ dɔn u b'a jira k'a fɔ sarimanibaw ko a ma ka fɔ ni tanptese a mɔgɔ bɛ se ka jigin kan ko kamalenmeri u bɛna bɔ ka se ka nin fila ka se ka taa sute cogo min kɔnɔ la an bɛ segu kɔni u fɔ u kɛnɛ ka san jolibaseya la sɔrɔfa cogo min na olu ka degeg karamɔgɔmɔgɔ ifarin ɲinin fana u'u ka peredfana falen ka fɔ baararaww olu fana kɛnɛ kan n'o ye Maître bassalifou sylla ale fana nana presidentya o kɔni o la donc o ka bɔ sa federation malienne de football ale fana y'a jira ko ale tɛna soutien don ekipu ninnu ma ɲinɛn n'o ye stade ni joliba k'u tɛna soutien don u ma ɲinɛn donc ka bɛn ni baaraw kɔni gɛlɛya kɔni u kan donc k'u y'a jira k'u tɛna laɲini kɛ ka se ka coup de main di u ma ɲinɛn ta kɔnɔna a y'a fɔ cogo min na president yɛrɛ ale kɔni ta yɛrɛ sagoya la a bɛ se san fila o kɔni o ma Don bɛ don ko bi na n'o fira sɔnmari fuj ale yɛrɛ pered ye dɔnku b'a jira' fɔ feere sɔn yɛrɛ fana dɔgɔkun tɛm na a mamudu ale dikiden bamakɔ mamudu yaarala ka taa sabanaba bamakɔ ale jolibaase ale ka tɛ u ka na u taara foli kɛ u la ka se ka jukɔrɔmadon ko ɲɛsin u ma cogo min na dɔnku kɔni nin kuma fɔ u kɛnɛ u kan dɔnkuc okumu kɔnɔna na sa an b'a ye k'a fɔ stade ale kɔni joliba donc olu kɔni bɛn'u jɔ ni u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye hali y'a sɔrɔ waati la jamana y'a jira u k'ale tɛn'i jɔ ni ekipu ka fɛɛrɛw ye federa ɲinɛn ta in fana na federation malienne de football ale fana y'a jira k'a fɔ k'ale tɛna i jɔ ni ekipu fana k'ale tɛna dɛmɛ don ekipu fana ma ɲinɛn ta fana na donc o b'a jira k'a fɔ ekipu il faut que u ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ kolo la donc ka se ka k'u yɛrɛ cogo min na donc ekipu kɔni ɲinɛn ta in u yɛrɛ bɛn'u ka balontanw labɛn u yɛrɛ ye cogo min o kɔni o la an bɛ se k'o de kɔni fɔ ni baaraw o kɔni kɛnɛ kan ka bɔ sa an b'a ye an bɛ don mun kɛnɛ kan o ye k'a fɔ coupe d'Afrique cadet n'o ye denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san tan ani wolonwula kan olu ka baara ɲɛbila baaraw n'an k'o ma ko éliminatoire donc o baara kɔni fana bɛna kɛ bamakɔ yan nɔ dɔgɔkun laban in o kɔni o la donc o tirage bɔra ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni na Hôtel Radisson ale kɔni kɔnɔna bamakɔkaw fɛ yan nɔ donc an b'a ye k'a fɔ bakuruba fila o kɔni sigira bakuruba fɔlɔ la sa i b'a ye k'a fɔ mali Libéria Gambie ani Guinée Bissau donc bakuruba fɔlɔ mali Libéria Gambie Guinée Bissau donc mali denmisɛnninw olu de bɛ bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na bakuruba filanan na sa o ye sɛnɛgali Sierra Leone moritani ani jinɛ kunnakiiri olu ye naani fana bɛ yen nɔ dɔnku dala sɔnma baararaww daminɛ dɔw kun nata u kɔnɔna na mali ale yɛrɛ bɛna ka bɔ fɔlɔ kɛ kɔntu libereya u kɔnɔ u la dɔnkuc denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san tan wolonwula kan olu ka kurudafiki ɲɛbila baararaww dɔnku n'a k'a ma ko eminatari u baararaww kɔn tɛraz u bɔra ka kɛ dɔw tɛmɛna dɔn tirage ye mun di o de kɔni o ye nin ye donc an bɛ bi dɔgɔkun kuncɛ eh, kunnafoniya kuncɛ ni mun ye o ye k'a fɔ ligue européenne des champions an bɛ don ale fana kɛnɛw kan donc k'a dabɔra man jugu a dabɔra ko kura o de y'a la kuma wɛrɛ ligue européenne des champions n'i y'ale kofɔ ale fana ye compétition ba ye diɲɛ kɔnɔ walima compétition ba don tubabuw kɔni fɛ yen nɔ donc an b'a ye k'a fɔ a baara kɔni daminɛna mardi tɛmɛnen kɔni na an b'a ye k'a fɔ club bi duuru ani kɔ a n'a kunkanfɛn donc olu de kɔni sen bɛna ye ɲinan ta in kɔni na

Real Madrid ale fana tun bɛ ka tagamaminɛ ta ka taa Olympique de Marseille o kɔni fɛ yen nɔ, balontan gɛlɛn, balontan jijalen, Real bɛ seba sɔrɔ Marseille kan 2 ani 1 donc o mardi don kelen na sa Juventus de Turin la Juve ale kɔni ni Borussia Dortmund olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na, balontan banna 4 ani 4 donc o kɛnɛ o kan donc o mardi don kelen na sa, an b'a ye k'a fɔ Tottenham Spurs ka bɔ Angleterre ale kɔni ni Villarreal olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na, an b'a ye k'a fɔ Tottenham ale ye seba sɔrɔ 1 ani kanagolo Villarreal o kɔni o kan Donc an y'a fɔ cogo min na o kɛra mardi taw ye mercredi don sa n'o bɛnna arabadon ma an b'a ye k'a fɔ bayern munich ale kɔni Chelsea bɛɛ kun sigilen ko balontan ma kɔnɔ bayern bɛ seba sɔrɔ Chelsea kan saba ani kanagolo o la sa mercredi don kelen na Paris Saint-Germain n'o ye PSG ale ni Atalanta de Bergame olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ paris ale bɛ seba sɔrɔ Atalanta kan naani ani kanagolo Liverpool ale fana ni Atletico Madrid olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Liverpool bɛ seba sɔrɔ Atletico kan saba ani fila Newcastle o balontan kɛra arabadon kunun sa alamisa an b'a ye k'a fɔ Newcastle United ka bɔ Angleterre ale kɔni ni FC Barcelone olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Barça ale bɛ seba sɔrɔ Newcastle kan fila ani kelen dɔnku baara kɛra cogoya u kɔnɔna na da n'o li kiurpɛcp in an b'a k'a fɔ coptisiɔnba don diɲɛ kɔnɔ ani coptisi mandiba don coptisi n'a bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ wa bɛɛ bɛ sigi k'a ma kɔnɔ dɔnku a y'a ka fɔ a la fiɲɛyɛn min ye ɲinta in na kɔni mali in balo tanna tɛnaina ye a ɲinta kɛnɛ ka fɔlɔ pur de ma dɔn bɛ ka fɔ egu mi bɛ yen ko maliɛrɛ b'a fanfɛ o ye fila v ale to tɛna dɔn bɛ ka fɔ mali denmisɛnnin u bɛ n fila fanfɛ Nka Tottenham Yves Bissouma n'o ye mali yɛrɛ capitaine ye dɔnku ale kɔni tɔgɔ tɛ u ka nin lisi kɔni na dɔnku o b'a yira k'a fɔ ale tɛna y'a la dɔnku Villarreal fana fan fɛ sa mali balontanna denmisɛnnin bɛ yen n'o bɛ bɛn Mahamoud Barry voilà Mahamoud Barry dɔnku ale ni Bayer Leverkusen an b'a ye k'a fɔ malien denmisɛnnin fila fana bɛ yen nɔ Cɛkura Raymond Bamba ale kɔni ni Issa Traoré dɔnku olu fana bɛ Bayer Leverkusen o fan fɛ dɔnku an b'a ye k'a fɔ nin baara in kɛnɛ kan Dɔnku gɛlɛya kɔni bɛ malien joueur kan ka se ka ye tulonkɛ in a kɛnɛ o sanfɛ dɔnku an bɛ se ka min sɔrɔ ka fɔ bi kibaruya kɔnɔna sa o de kɔni ko nin ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni o ye dɔnku arajo bɛɛ fɔ international lamɛnbagaw ani ka fara kunnadiya badabada tɔn page lajɛlibagaw an bɛ an sera ka minnu lase aw ma bi jumadonba in na o de kɔni ko nin ni ala sɔnna dɔgɔkun nata an bɛ kibaruya wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka na u lase aw tulo kan ani ka na a b'aw ɲɛmada o fɛ cogoya min o kɔni o la min kɛra tulo garisigɛ ye ani aw ɲɛ garisigɛ o kɔni ko o ye nin ye bi